ị mara na nwanne m ahụ shi o nwere ike o ka ewukwe eziokwu ọ wụ papa ka ukwu gị mụrụ papa gị ee ashị m gị gị lezie ya ama chee echiche ruo ruru jụọ ajụjụ jee chukwu nyozie ya ama ikekwa a papa gị wụ di nwanna ụmụnna he eji agwa ụnụ shi enwe nwanna dị amaghị ibe ya onwe nwanna dị ama ibe ya rịọ oyikwa ashọwo ehi na ebe ka anyị ụmụnna ọsọ gbaga anyị njiji gị ebe ahụ kpa m ji akọgala gị ugbulaka ụfọdụ pa mkpeke ụfọdụ pa mma ụfọdụ achọ ebe eji azụ egbe a na-akpọ ndị polisi a na-akpọ polisi a na-akpọkwasa a na-akpọ polisi a na-akpọ ndị soja ụmụnna bịachie ntị gị ọnụ okwu ndị nwe okwu shi chachachachachacha nna ekpegharala anyị onye eze bịachie ntị gị ọnụ okwu ndị nwe okwu shi azụọla gị enyela gị bribe ihe m kọwagala gị ụmụnna rịa akpa m jiri gbago ị mara shi m shi m akaala gị ihe emeka nna ka o ji emeka jechọ ọchị obi mama mma echi maazị dị ọchị ka mada a ee m ka mara na gụ ị mara na shi ụmụnna oge gboo gboo gboo gboo gboo o nwere ihe ndị owere anyị eji akpọ di nwanna di nwanna di nwanna gemama ntị ma a na-akọla gị ya wa akụkọ ụmụnna ọ dọga esemokwu ebe ka anyị oge gboo ndị nwe m o nwere ihe ndị owere anyị eji akpọ di nwanna di nwanna ọ fụtara nene nwoke lụọ nwaanyị ikekwa nwoke ahụ abịa nwụ nwaanyị ya ka rị young nwaanyị ya chụọ ruru ụmụaka etobedu a nwanne ya nwoke nwere ike lụrụ nwaanyị ya ahụ ji amakwa nwaanyị ya ahụ akwebe m chabaga nwanne ya nwoke nwere ike na-ajia nwaanyị ahụ na-akpụma ime ya amụgarala ya nwa na-awa akwa okwu ị mara shi na ụwa ke ugbulaka a wụ a bịa shi gị e, e, e, emere nwa adopt mahụ nwa adopt impotency na ọrịa impotency ebidohụ taa ụwa gboo o nwere ndị nọ na-akpụmafuhụ nwaanyị n'ime mbụ ma a lụsoro nwaanyị ahụ ya paa ka nwaanyị ahụ ịtụrụ ime ụfọdụ n'ime ṅụ bịa na-eje ịkpọ ndị enyi ṅụ ọ wụ nwanna ṅụ nwanna ya that is eh, iwala kinsman ya kpọrọ ya kpọrọ nwa ya enyi ṅụ nwoke ọ kpọrọ ndị ọ ma shi bịa ji ya nna m nwaanyị mkpemara na ime ime ụfọdụ n'ime ṅụ na-eje ajụkwu ọja nke dibịa jee duru ishi reach an understanding take an oath shi he na ha emekwala nị he na ha adọkwala ma ga echi bịaga bịaga ihe anyị mere anyị mere na nzuzo nwoke na nwaanyị anọkwala ihe gbasara ya nị gemakwa m ntị ma ị na-awa mana ndị nwe m n'iwu onye a na-aga akpọ shi bịa jia nwaanyị nwere ike jiachaa nwaanyị gbapee ya akpa nwa ichikwa eme amara nwoke mbụ ahụ ọ na-aga abịa na amụ ara eji- akpụ ara outside na-afụ ara ala nwoke ahụ ọ na-alụ nwaanyị ahụ originally enwe ike kpụmamafuo nwaanyị ya ahụ ime nakwawa ebe okwu shi abịaga ihi na nkụkọ na ebe ka anyị na-egebe ntị ịmara na onye amaghị amacha ya amaghị wụ onye aparị onye ekpeghọkwanụ shi onye mara na ha amara naghị ụdọkwa onye aparị

onye karala m shema ka akparala onye rekpa gaa hụ ka amabaji maazị dọchi m ji na gụọ na gị sị gị chọrọ ịma ama ndị enyi gị ndị ụka kọkọkọ gaazị ga ṅụ bịa zie ga ṅụ gba nghara nakwa ege m ntị anyị na-eje nwanne m o otu onye be ka anyị jere lụrụ nwaanyị ma ọ lụtara nwaanyị ahụ ya jia nwaanyị ahụ ajia ya ya ahụ eme mmekọ di na nwaanyị ya ara ya mana ọ kpụfụ ọ kpụmafuhu nwaanyị ya ahụ ime mbụ ya na je kpọ nwanna ya shi ezi ọzọ that is shi ezi na ụya ọzọ ohe ọzọ ndị be ka anyị akpọ ya ohe that is another family but within the same eh, eh, eh, eh, eh, community ọnụ ama ọwa ezi right ya kpọrọ ya shi nwanna ya hụ bịa kwara ya kinsman a ya na-ajị ya na nwaanyị ya kemgbe ya lụkara nwaanyị ya mana a nwaanyị ya ha kpụfu agaghị ime hụ ka akwarala ihe na ya ahụ jegharị mmewala hụ lekwala ahụ ga-anwa lee anwa ahụ ga-akpụ ma ya achọghị ịlụgide hụ nwaanyị ọ kwa lụrụ nwaanyị ọzọ ugbula aka mana akpa ya jiri hụ ha anya ya chọrọ shi nwaanyị ahụ mụọ na ya nwa ya ha enwe nkwekọrị ala enyi nwanne ya nwoke eje ma jia nwaanyị ahụ ọ lụkara ọ maghị ime ya ga amụmụ nwa nwoke nakwa eso m eje ma ọ na-amụkpara nwa nwoke ahụ ya ahụ abịa bịa gba izo shi am nwe nwa a nwaanyị m ka ị kpụmara ime am ga-azụ nwa anwa ga-aza aha m anwa ga-awụ akụkụ m am ga-akwa nwa nakwawa ebe ije ejega chee chahe maazị dọchị m kọgarala gị ụdị nwanna nwoke rịbekwa ndụ ọ nwụbe ihe na akwara m gị shi ọ rị ụzọ ha abụọ eji eme ihe dị nwanna ahụ ya hụ sha nwoke ahụ lụkpara nwaanyị ahụ nwụọ n'ana nwaanyị ahụ dịkwa nwa ahụ nwaanyị ahụ ka rịbe nwa obe nwa owedị ụmụnna ya na-alụrụ ya kama ọ ga-awụ isi ikpe ama ahụhụ ọkwamiko eji nna akpọrọ ya lụrụ ya lụba ya na ji ama ya ya amụmakwarala nwa o mere ohe anyị ye ya amụmara na aṅụ nwa ọkwanụ nwoke ahụ akpụmafuhu nwaanyị ime ya kpọ enyi ya nwoke ọ kpọ nwanna ya shia ji akwarala nwaanyị m makwarala m ime lee ọga m aga ndị uto gere mma ịmụọ na kemgbe m ọka abụọ iji ahụ na sha amụ gị n'ụgwọ ọkụ nakwawa ihe m kaga ụmụnna ahụ a na-amụchaa na nwaanyị o ndị mụrụ sọ ụmụaka nweshiala mana tupu nwoke ka ekpomara ime nwa ahụ a mụrụ anwụ ya gbagarala enyi ya nwoke ezochi adịkwa ama ama o nwoke onye erekpa ka akpọ Chibuike ahụ ya mụrụ nwa ahụ nwa ya lekwakpa o jiri mee lekwakpa o jiri mee lemakwa o, ka dụọ ma ka dụọla ga ya eji emebe ụka gemakwa m ntị ọ kọrọla onye ya ahọrị mma mana ma ọ kọrọ ha ekpu aha ya nwoke a na anwụna onye ya ahọrị mma aka ọ gakwara nna onye ọzọ emere anaghị eji echi ndị owere anyị ja-ashị gị ụka enwe ụkwụ aga ije ụka onwe ụkwụ mana o ji aga oke ije gaka ndị nwere ụkwụ na ndị gbara eropleni ihi na ọ wụ gị kọọla onye ya akọdụọla onye ndị nwe m nwoke anwụna onye kpemere ime anwụna mana onye ke a kọrọla akụkọ akọgarala onye ọzọ kọgarala onye ọzọ orulu ugbu a ka ụmụnna ihe mgbagakpa gị a na-ekpu ya a na-ekpu ya achọghị ikwusi ya ike achọghị ịkọdụọla mmanụ mana ọchụ uwe eji eme ihe ụwa nwanne ya ahụ ọ gbara shi ọ bịa kpụma nwaanyị ya ime akpụmacha nwaanyị ahụ ime nwaanyị ahụ amụọ nwoke akpa anwa na ahụ ọma nwoke ke ya na nwa ike mụmafuo ụmụ ke ya kpụmafuo nwaanyị ya ahụ ime ke ya arị onye ọzọ mụrụ na ya ahụ ya na amụmụ ke ya mana o nweghị mgbe o letere nwoke mbụ ahụ anya ihi na ọ sị nwa ya ya nakwa azụ arịkwana onye ọkọkọrọcha dịkwa ama ama o mana ụka enwe ụkwụ aga ije ọgụ o ji adaga ebe ka anya esemokwu na ọgbaghara jidere ebe ka anya wonene eto nna ha ụmụaka etoola a na shi e kega ala onye kesha ya wụ ọpara mana ndị ọchịchọ ụka na jekọọla ke ọpara ke nwoke na jiri aka onwe ya rara nwaanyị ya kpụma nwaanyị ya ime nwaanyị ya amụ apara afọ ime ahụ mụọ ndị adụdeje kama dama akọdụọla gị ị mara na shi onye i lega anya ọpara nne gị ọ wụ onye ohi ngagharịkpa ọ wụkwa papa gị mụrụ ya mana lee ebe o jiri nwee amama gị nara di nwanna gị gbakwabe ntị dawo ebe okwu iche abịagawo mana nwoke ma ọ dị ndụ o lere o lere nwa ya n'ezinụlọ ya were ke hụ ya ọpara akpụ ụmụnna ya si agba ụmụnna ya si aka ahụ ọpara ya mmanụ ihi na onye nwe nwa jere gbadụọla mmanụ kọdụọgarala ya ọgụ adama oke ka ọ bụrụ na afọ a chi ọ because ya gbaga ọpara nna ya nkịtị ọ because ya gbaga nkịtị all along anyị amara na everything o jiri mee gị gbakpabe ntị di nwanne ọha anyị kọgaghị ụka agbama

ọ na-eru n'ugbu a ndị amaala ashịla bịa kpee ya ndị ụmụnna ashịla bịa kpee ya nwecha nweje ije ma kọtụ je kpee ikpe a mbara ala ụmụnna ile elu chere gbasara ya wee okwu ahụ akọga akọga o chere shi ka ọpara ke nwoke e jiri utu ya mụọ tụma nwaanyị ya ahụ ime mụọ nwere right chere shi ọ mega ha e jiri eji ichekwa na shi onye ke nwoke mbụ mụrụ mega ha e jiri eji mana ebe nsogbu na n'ugbu a nwoke mụkwana ke ishi anwụla ụmụ ya ndị ke o jikwa n'aka ya mụọ adụọkwa n'ishi sha ha wụ papa ṅụọ mụrụ aṅa ya ha gakwa na-eke ụyọ ke ala ke ihe ọ wụla ihe na aṅa amaghị gbasara ke ọpara ahụ ọ mụrụ na enyi ya nwoke ịhụnacha ke ọpara a na-awụ ka eke nwa ke ishi na ọ na-akpara agba a vagabond ọ kpara agba a bastard child ọ mama onye wụ nna ya ihe na ndị ke akọla elu ndị ke akọla ala nsogbu okwu eju ebe niile mana ọhụhụ kpọrọ ma gboo ma gboo ihe ndị emechara emecha ị mara na nwanne m ahụ shi o nwere ike ọ ka awụkwa eziokwu ọ wụ papa ke ukwu gị mụrụ papa gị ee ashị m gị gị lezie ya ma chee echiche ruo eruru jụọ ajụjụ jee Chukwu nyozie ya ma ikekwa papa gị wụdị nwanna ikekwa papa gị ke ukwu wụdị nwanna ee ụmụnna m anakọ nna nna ị mara na shi oge gboo eji alụ nwaanyị lụọ nwa ọpa afọ ime eji alụ nwaanyị rị ime nwaanyị ahụ rị ime abịa mụọ nwa ebe ndị alụrụ ya ndị ahụ ọ lụ ya nị na nwe nwa ahụ maradịla ka ọ wụ eziokwu sha ka eji eme eme